ndị be anyị ndewonu unu apụtakwala ọfụma ndị m ji eme ọnụ ndị m ji eko hmm? ndị eji eje mba hmm? eji m n'aka na onye ọbụla banye n'ọnwa ọhụrụ anụwa n'udo na ọṅụ eji m n'aka na eji obiọma na obi ọcha wee banye ọnwa ọnwa nke asatọ hmm? afọ na-aga agwụkwa afọ na-aga agwụkwa ekene dịrị chukwu nna anyị maka ihe niile dị n'aka ọ dị mma aka m bụkwa nwanne unu nwaada na ọ na kpakpando onye nkụzi asụsụ igbo hmm? onye ji igbo eme ngala wee buru nkụzi nke izu ụka wee bata kedu ihe bụ nkụzi a isiokwu nkụzi a bụ gịnị ekene dịka onye na-amụ asụsụ Igbo ekene dị mkpa na ị ga-amụta ị ga-eji na-eme mmekọrịta gị na mmadụ ibe gị hmm? Hmm. and ya bụ ekene dịkwanụ mfe ọ dị mfe mfe mfe mfe mfe maka ndị na-asị na igbo esika ọ dịkwa mfe ụdị ekene dị mfe n'asụsụ igbo ndị anyị ji wee bịa taa ka anyị gbapụ ya ọsọ n'ihi na oge adịrọ nke mbụ bụ gịnị ndeewo ndeewo nke eji ekene ebe ị bata ị fụ ndị mmadụ i kene sị ndeewo nụ o azakwa gị ndeewo tupu i kwuwe ihe ị chọrọ i ji maka ya wee bata banye ebe ahụ a na-akpọkwa ya hello n'ọnụ oyibo hmm? ndewo anụnwa ị ga-ejinwu ya kwuo okwu oge ọbụla na ebe ọbụla hmm? ọ bụrụ ya ọzọ dịkwa ka ibe ya bụrụ gịnị kedu kedu ka ị mere how are you n'ọnụ oyibo hmm? a na-ejikarị eme ka mkparịta ụka bụrụ nke enyi na enyi hmm? ọzọ anyị na-etinyekwa ọnụ na ya bụ ụtụtụ ọma chi bọọ ụtụtụ mgbe anwụ na-ebinite bụ chi abọgo anwụ na-ebinite sị na ụtụtụ ọma a na-akpọ ya good morning n'ọnụ oyibo hmm? onye ị fụ i kene ya sị ya ụtụtụ na-agakwa ụbọchị na-aga anwụ na-abanye abanye n'ehihie ị sị ehihie ọma ma ị hụ mmadụ ya bụ good afternoon n'oyibo hmm? ị ga-ejiri ya kenegide ruo mgbe anwụ gbadawa gbadawa gbadawa nke ugwu mgbede mgbede ị hụzikwa mmadụ i kene ya mgbede ọma uhuruchi ọma ya bụ good evening mgbe ahụ anwụ adago hmm? ọzọ dịkwa ka ibe ya bụrụ nke anyị na-asị gị na mmadụ kpachaa nkata unu bịara mmemme unu hụrụ n'ụzọ kelee kwuo okwu onye ọbụla achọzie ịnawa be ya a sị gị ka ọ dị enyi m ngwanụ ka ọ dị ka anyị hụ echi nke a pụtakwara goodbye n'onu oyibo hmm? ya polite farewell sị ya ngwa ka ọ dị o hmm, hmm. ọzọkwa anyị na-enenye anya bụrụ nke a na-asị nsọpụrụ a na-enye ndị okenye ya bụ gị na onye okenye na-akpa nkata ọ chọrọ ịgwa onye okenye okwu tupu ị gwa ya ị ga-etinyere ya ugwu ugwu ahụ bụ etinyere ya ọ bụrụ onye nwoke ị sị ya ndewo sir ya bụ hello sir ọ bụrụ onye nwanyị kedu ka ị mere ma how are you ma hmm? ọ bụrụ ya ọ dịkwa mma ihe nke anyị na-akụzi nwayọọ nwayọọ na-aga eji m n'aka na ọ na-abanye hmm? ọ bụrụ na ọ da-abanye gegharịa ihe nkụzi anyị a kwa mgbe kwa mgbe ka ị ghọta ya ọfụma ma na-ekwupụtakwu ya n'ọnụ gị otu ọbụla o si daa ma ọ datara ọfụma ma ọ daghị ọfụma kwuo ya otu ahụ hmm? onye nọ gị n'akụkụ ga-asị gị nne i kwutere ya ma ọ bụ i kwuteghị ya ọ gbazieru gị ọ ya nwa bụ ị na-amụta ya bụ asụsụ hmm? emena ihere atụna ụjọ sị ha na ị maha asụ ị gaghị asụpụ ya hmm? sụọ ya otu ọbụla o si bịa gị n'ọnụ ọ ya bụ iji gosi na ị chọrọ ịmụta ya bụ asụsụ hmm? ya debe debe ihe ndị a n'obi gị ekele ndị anyị kụziri n'ụbọchị taa Ekele ndị a dị mkpa anyị kwupụtara ugbu a, debe ha n'obi gị, jiri ya na-emekọrịta gị na mmadụ ibe gị. Ị hụ ị mụta ya bụ asụsụ Igbo ọ dị mma. I meela maka isonye m mụọ akwụkwọ nke ụbọchị taa. um Ọkwa ị hụrụ na Igbo amaka? onye ọbụla sị gị na igbo amaka ha onye ahụ amaghị ihe ọ na-ekwu hmm? igbo amaka ya bụ echefukwala ka ị kụnyere anyị aka n'ebe ihe anyị na-eme na-amasị gị bụ like ị pịnyekwa aka na mgbịrịmgba notification bell hmm? ka ị na-enweta ụda nkụzi nke ọbụla anyị tinye n'izu ụka ọbụla hmm? ma na-ekwezi anya chọta vidiyo ọzọ n'akụkụ ka ị mụta ihe ọzọ gbasara asụsụ Igbo hmm? ọ dị mma ọ dị mma ngwa ebe a ka anyị ga-akwakọrọ ngwongwo anyị wee balie ma na-arịọkwazi gị ka i chebiri anyị n'izu ụka ọzọ na-abịa hmm? maka nkụzi ọzọ anyị ga-ebukwe wee bata hmm? aka ị na-emekwa ka ezigbo nwa afọ Igbo hmm? etekwana aka n'ihe ọjọọ adabakwana na nsogbu hmm? ebezikwa ịgwa ndị ya ada unu hmm? ka ọ dị dịka anyị si mụọ n'ụbọchị taa ka ọ dị ka ọ dị ọ ka bụkwa nwanne unu nwaanyị nwaada Noono kpakpando